Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi TV la aw ni ɲatuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sen teliman ninnu kɔnɔna la jatigɛwalekɛba kulu faralen ɲɔgɔn kan JNIM ale ni FLA la olu ka minɛn bila yɔrɔ n'u ka kɛlɛminɛnw olu bɛ bila yɔrɔ min na an ka fintigilakaw n'u ka dɛmɛbaa taara bɔ o yɔrɔ dɔ kan karijiba Gurma Rarusi ale kɔrɔnfanfɛla la o yɔrɔ in na an ka fintigilakaw taara sɔrɔ taji caman ka taa fara moto kɛsi kan olu caman de bɛ yɔrɔ in na min ye nin jatigɛwalekɛba ninnu ta u bɛ minnu ta ko u ka baara jugu kɛ ni a ye an ka fintigilakaw sɔrɔla ka ta wuli nin yɔrɔ kofɔlen na ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ A sen fɛ jatigɛwalekɛba caman fana bɔnna u ni na nka dɔw sera ka boli nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra zuye kalo tile tan ani seegin na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ hali bi an bɛ to ni an ka fintigilakaw ye jamana lakanali ni a lakɔlɔsili baaraw hukumu kɔnɔna la an ka fintigilakaw ale n'u dɛmɛbaa u ye bunteni caman ta ka ɲɛsin jatigɛwalekɛbaw ma Zuye kalo tile tan ani kɔnɔntɔn in na sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka marabolo caman kɔnɔna la i n'a fɔ dijeni ale ni kuwa buru min kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don nin jatigɛwalekɛba ninnu kan u ka minɛn minnu bɛ yen nɔ ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a sen fɛ zuye kalo tile tan ani seegin an ka fintigilakaw tun ye bunteni dɔ ta ka ɲɛsin jatigɛwalekɛbaw ma Kajana Buguni mara kɔnɔna la minnu sera ka tila o senfɛ u taara olu ye Sama ale dugu kɛrɛfɛla la n'o bɛ Sikaso mara kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ olu fana na ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba ka fɔ la ko nin wale minnu kɛlen filɛ an ka finitigilakaw fɛ walasa ka se ka a jaabi bakurubaw dɔn k'a dɔn cɛnni hakɛya min donna juguw kunna ko o baaraw bɛ sen na. Bankɔni jalakɔrɔjigi safo Dabani ale ni Nɔsɔnbugu olu siraw dilanni o la o daminɛna kokura an ka taama ko ale ni bolimafɛn ko minisiri min n'a tun bilasiralen don dugukolo ko minisiri fɛ ale ni minisiri min bɛ an ka fintigilakaw ani kɛlɛcɛkɔrɔw minisiriso kɛrɛfɛ la min bɛ a taa ni ka segin na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ olu y'u senfa sibiridon in na zuye kalo tile tan ani seegin sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ka taa u ɲɛ da nin siraba dilan ninnu kan k'a lajɛ baaraw taabolo bɛ cogo min na ko nin baara ninnu nana kuncɛ wagati min na ni sira ninnu banna dilan na a bɛna kɛ sababu ye ka se ka taa ni ka segin ko o nɔgɔya maaw ma nin kin minnu kofɔlen filɛ nin olu lasɔrɔli o bɛna nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma ani ka fara o kan mɔbiliba minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛna boli yɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ san laban kimɛni min bɛ yen n'o ye bete sante n'o ye maa minnu bɛ ka bete kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya domɛni kɔnɔna la olu ka o kimɛniw daminɛna tɛnɛndon in na zuye kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nin wagati kofɔlen na ni kalanden ninnu bɛna na nin bete in kɛ bolofara damadɔ kɔnɔna la kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la denw ale ni denbaw olu ka kɛnɛya sabatili ka taa fara o kan foroba kɛnɛya laboratuwari ale ni farimasi u bɛna kimɛni kɛ ni bolofara ninnu de kɔnɔna la ni kimɛniw bɛ to senna fo ka taa se zuye kalo tile mugan ni naani ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ɲinan san in kɔnɔna la bakurubaya la kalanden ba kɔnɔntɔn kɛmɛ seegin ani bi naani olu de bɛ ka nin kimɛni ninnu kɛ o min na musolaka ba wolonfila kɛmɛ fila ani bi kɔnɔntɔn ni wolonfila olu b'a la Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati na yɛndi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan